naamu bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ŋana Mamadi fo kobilen don siga t'o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana fereke ɲaami da ye nin ye sabula min ye ayiwa essence ko ni gasoil ko ye a ɲaaminen don maa kelen min jɔlen bɛ Mali jigikɔrɔ bi o ye Yara Oil ye Boubacar Sidiki e ko carte bɛ minnu fɛ yen wa awɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi essence kana dɛsɛ gasoil kana dɛsɛ ahaa wa a ma falen dɛ. Yara Oil a ma falen dɛ n ye min f'i ye kabini ko daminɛ si bɔ n dɛgɛ kɔnɔ station belebeleba bɛɛ datugulen don nka malidenw kana dɛsɛ gasoil ni essence la Yara Oil awa polisiw ni gardiw de talen b'u jɔ bi walasa a ko ka tilen walasa jamana kana dɛsɛ a ka kɛ ten min ka baara ye nin ye i ye nin dɔn wa n den don Mamadu Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔ o kɔ ka don n bɛ wali sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko L'œil du Mali min ye Adama Kulubali nin ye awa Adama Kulubali ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki min ye bɛnbaliya dugu jɛlen don sigikun kɛlen don k'o kɔnɔ o sabula i k'a dɔn kurunkɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen sago ye kelen ye fo n'a kɛra bamata bama ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ i k'a dɔn ani Choguel Kokala Mayiga ka kɛlɛ mun nana ni nin ye kununko hmm. ninnu kun ye teri ye u ka di ko di nɔnɔ Boubacar Sidiki nka bi min ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye hmm. a ɲɛ t'a fɛ ka da Choguel Kokala Mayiga hmm. a t'a fɛ k'a to a yɛrɛ ma a tɔgɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn jɔyɔrɔ ko kɛlɛ wa walima yeko kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko min man'i diya i n'o fɔ nka min kɔni jɛlen don an jɛra ka kɛlɛ kɛ an farala ɲɔgɔn kan M5-RFP nin ka fanga ɲini fanga laban nana sɔrɔ min kɛra garijɛgɛtigi ye Choguel Kokala Mayiga Boubacar Sidiki maa dɔw kɔni bɛ M5-RFP la o tɛna don u joli la abada sabula olu fɛ min ye olu yɛrɛ de tun ka kan ka bila Choguel nɔ na bɛɛ n'i dakan min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a gɛlɛyara fo ka taa a fɔ Choguel Mayiga yɛrɛ de ka bɔ premier minisiriya la i y'a dɔn kɔni awa ko bɛ ɲini ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye M5-RFP ye bɛnbaliya dugu jɛlen don min ye ɲɛmaa ɲɛmaa damadɔ min bɛ yen Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Choguel de ka contre la u bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ k'a sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ a bɛ ka tɔgɔ min sɔrɔ ani ka jamu min sɔrɔ o bɛ digi olu ma sabula ɲinɛ bɛ ɲini ka k'olu kɔ Boubacar Sidiki M5-RFP yen sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ye hakilina Ani jateminɛw ye bubakari sidiki i k'a dɔn a bɔ sogɛli tɔgɔ min bɛ fɔ bi a n'a bɛ kɛlɛ min na o kɔni kɛlen bɛ k'olu dusukun tɔɔrɔ u ka laɲini tɛ foyi ye bi a bɔ sogɛli yɛrɛ de ka gɛn ka bɔ peremiye minisiriya la i ma maa min kɛ fɛn min ye i kɛ man d'a ye bubakari sidiki ɲinɛ bɛ kɛ min kɔ M5-RFP an k'o tiɲɛ jɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn M5-RFP ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i y'a mɛn o ye sanga sɔrɔ fo ka taa ibarahimu bubakari keyita bin bubakari sidiki cɛ kelen jɔni morikɛ in don dɛ ayi buye tɛ M5-RFP ka tɔgɔ sɔrɔ ka jija sɔrɔ ka wulikajɔ sɔrɔ ka tɛgɛ sɔrɔ mamudu diko ça qu'on veut ou pas il faut le dire ni mamudu diko tɛ maa tɛ ninnu na min bɛ se ka maa kɛmɛ fila bɔ kɛnɛ kolo jalan kan o tɛ se mamudu diko de y'a kɛ Bubakari sidiki o ma kɛlɛ min kɛ o ma tɔgɔ min ɲini i k'a dɔn n'i ye wulikajɔ boloda ala ma ayiwa k'o sababu bɔ i la bubakari sidiki i k'a dɔn a gɛlɛyara sɔmin kɛlen don kadiri kadiri minnu bɛ M5-RFP la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sogɛli kɔ bi u b'a la k'a tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɛ min kɔni ka kɛ a dakolo ka ci modibo sidibe tɔgɔ bɛ fɔ mm. minisiri kɔrɔ koniba sidibe tɔgɔ bɛ fɔ mm-hmm. min ye sɛki umaru sisɔkɔ ye mm. o kɔni y'i ta da kɛnɛ kan kɔsa in na kɛlɛ banbali ani kɔrɔmatigɛli ni tɔgɔtiɲɛ o talen don ka sogɛli kokala mayiga sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko sogɛli dun mm. a ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn jamanadenw min ka faamuyaliba sɔrɔ a la i k'a dɔn a ka tɔgɔ duman mm-hmm. i k'a dɔn b'a la ka jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi hmm. min ye asimi goyita ye hmm. o dan b'a la bi fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn asimi goyita bɛ fɛn o fɛn ɲini kɛlɛ kɔnɔ kuma o kuma n'a ka d'a ye asimi da ka girin sogɛli da ka teli a bɛ se kuma fɔcogo ɲuman na diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen la o kan bɛ taamasiyɛn ɲuman ye mun dun kɛlen bɛ ka sɛki umaru sisɔkɔ tɔɔrɔ ni eh, jɔyɔrɔko dama tɛ nin kun ye sɛbɛn ye eh. an ye min bɔ l'œil du mali kɔnɔ Jamanadenw ɲɛden ye. L'œil du Mali karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo. Naamu. Ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ, sɛbɛn min u k'a ma ko le soir de Bamako. Bamako wula. Soir de Bamako. An! Umaru Ɔngoyiba Baru kolondigi nin ye a ka fasiri ye. Baru ko mun? Baru ko.
An! Ko min ye halisa kɔsada in na, i b'a ye k'a fɔ min ye a jirala k'a fɔ ko maa minnu tun b'a fɛ ka transition senkɔrɔma cɛ. Unhun! N'o ye coup d'Etat kɛlaw ye. Unhun! Maa 7 datugula u Tɔgɔ la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ka minɛ nin kalo tile tan ani kelen ka dugu jɛ a tan ani fila la san 2022 i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun kɛlen bɛ ka janfa labɛn k'u na transition ɲɛmaaw k'u ka fanga ni ka daraki ka b'u bolo ni bɔ kɛla u kalama e ko tɛgɛ ma da u caman kan wa zeneraliw bɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ fana u caman bɛ bi o caman fanga kelen bolofara minnu bɛ yen n'o ye CNT n'a ɲɔgɔnw ye u caman bɛ yen fan fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kolonɛlo keyita ye ale kɔni a bɛ CNT kɔnɔna na kolonɛlo keyita n'i y'a ka wulikajɔ lajɛ ni ale bɛ conseil national de la transition kɔnɔna na a kɔni a jirala k'a fɔ min ye CNT ɲɛmaa ye n'o ye maliki jaw ye o o y'a ka maa kologɛlɛn ye wa o masurunyamaa fana don wa min ye CNT yɛrɛ fana rapporteurya ye commission défense o rapporteur fana don wa n'i y'a lajɛ fana maa kofɔlen e k'a ma tɛmɛ prytanée militaire fɛ kati wa wa académie militaire min bɛ kulukoro a y'a ka kalan kɛ yen fan fana fɛ génie militaire maa fana don maa don maa min n'a bɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ taabolo caman dɔn wa n'i y'a lajɛ Min ye M5-RFP ye o ɲɛmaa min bɛ yen a fɔ o maa kologirin min bɛ yen n'o ye minisiri kɔrɔ n'o ye koniba sidibe ye koniba ko ko yɛlɛma ko nin tɛ fɛɛrɛ de ye ka maa dɔw kɔni cɛ ka bɔ transition maaw senkɔrɔ siga kɛlen bɛ minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ k'a dogolen tɛ maa na bɛnbaliya o dugu jɛlen bɛ min ye kolonɛli asimi goyita n'a nɔfɛmaw ye olu kɔni y'u bolo min foosi ka bɔ faransi bolo accord de défense min n'o tun bɛ faso maliban ni faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni k'o ko ni k'o ban pewu wa o tɛmɛnlen kɔ an kɛlen k'an ɲɛsin rusi jamana ma o maa dɔw bɛ olu fɛla ko bama ye o ko la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ o de mana ni nin ko ninnu ye walasa ka fanga ni k'a daraki ka bɔ camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw bolo wa o fanga daraki min n'o ma ɲɛ maa minnu kɛra u hakilina tabaa ye tɛgɛ ka da u bɛɛ lajɛlen kɔ la kelen kelen k'u minɛ k'u lasagon k'o bɛ se ka kɛ sababu ye kolonɛli asimi goyita n'a nɔfɛmaw olu minnu kɔni bɛ yen n'u tun sigalen bɛ maa kofɔlen ninnu na ka se k'u ka kɛnɛ ni k'a furan k'a jɛ bawo fasiri kɛbaa kɔrɔfɔ bɔ ka bin n'o ye umaru ɔngoyiba ye a ko k'olu kɔni wulila ka se faransi maa kologirin dɔ ma u kɔni hali n'u m'a tɔgɔ fɔ a ko k'a ko a ka ɲininkali talen kɔ ka sɛmɛ a la k'a ye jaabi min bɔ ka bin ko ni hakilina min filɛ n'o ye fanga daraki ye n'a cɛnna a kɛbaaw bolo ko faransi sen tɛ a la ko nka ko min ye anw ka camancɛra fanga ɲɛmaaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa ninnu o ni maa wɛrɛ kɔni tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin kɔni ye nansara jamana dɔ ye hali n'a sɔrɔla u ma faransi tɔgɔ fɔ nka ko faransi k'a sen tɛ nin kelen nin na ko ko nin bɛ se ka kɛ fura de ye min ye kolonɛli asimi goyita n'a ka maaw ye u ka se ka ni maa ninnu kɔni min kɛlen bɛ banamini u ka sira taamali sira ka u ka taara taamagoyaw ban ka se ka olu kɔni don bɛrɛ la k'u sa lɔ k'u da kɛrɛfɛ wa ko min ye halisa maa minnu bɛ n'olu tɔgɔ bɛ nin ko kɔnɔna na o dɔ bɛ tali kɛ baba ahmed ag almeida la ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko bahadu ale ye eh, CMA maa ye wa min ye eh, kolonɛli amadu eh, keyita ye o fana ni maa kofɔlen bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ o de ye siga n'a yɛrɛ tɔ ni k'a barika ni k'a giriya wa ko n'i y'a lajɛ kokura kolonɛ amadu e keyita ka taa se maa wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ kolonɛ amadu keyita san deux mille douze minnu kɛra sabu ye ka zenerali amadu tumani ture ka fanga ni k'a cɛn a bolo k'a sen kun bɛ o baara la u b'a jira k'a fɔ maaninfin a tɛ da dosokɔrɔ la sonsorocogo ko n'i ye kolonɛ amadu keyita ka taabolo lajɛ maa don maa man ka danna da a kan o de kɛra sabu ye ale de kɔni a jirala k'a fɔ tɛgɛkɔni sinna a ma de bɛ maa ninnu ɲɛ ale de tun ye nin fanga daki kɛbaga ninnu ka kulu ɲɛmaa ye o de y'a to maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu kɔni minɛna ka fara a kan u b'a la k'u ɲininka maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima jamana bɛ na to nin den an don in na wa n'an b'a fɛ ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ waati min i b'a k'a fɔ dɔw bɛ wuli n'u ka hakilina n'u ka fɛɛrɛ ye natabaya senfɛ k'a fɔ k'u na jamana ni k'a segin kɔ nin sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de bamako kɔnɔna umaru ongoyiba a ka fasari don Bukasiriki n bolo bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ bukasiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana sɛbɛnfura nin y'a bɔliko awa siɲɛ ba kelen kɛmɛ ani bi seegin ani wolowula maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko mamadu jara mamadu ko a k'i k'a dɔn an ka jamana sɔrɔdasikulu lakanabagaw bukasiriki i k'a dɔn sannayɛlɛn ni ɲɛtaa bilama maliden ka dugawu ani maliden ka dɛmɛ bɛnna mm. bukasiriki k'a dɔn nin dɔgɔkun damadɔ in kɔnɔ mm. min ye terrorisi ye mm. maa kɛmɛ bɔɲɔgɔnko k'u biɲɛ fara ah. k'u kungolo fara k'u da fara bukasiriki min minɛna k'o don kaso la dan t'o fana na sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. mali armée est-ce que malidenw kan k'u disi gosi ni armée ye bukasiriki o ye jɔni nɔ ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ baara kan ka kɛ u y'a hakili ɲuman sɔrɔ mm-hmm. a ko terrorisi ko Bukasiriki ni ala farala an kan i k'a dɔn a bi ban fanga yɛrɛ t'u la bilen koyi bukasiriki i k'a dɔn u ka taayɔrɔ bɛ ka dɔgɔya sabula u mana don dingɛ o dingɛ kɔnɔ min ye lakana tigilamaa sɔrɔdasikulu u bɛ t'u wɔgɔbɛ ka bɔ o kunnafoni dila min kɔni ye armée ka kunnafonidiso min bɛ yen kɔsa in na a ye kunnafonidi kɛ araba tɛmɛnen mɛ kalo tile tan ani wolonwula chef d'état major général des armées bukasiriki i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra an ka sɔrɔdasikulu fɛ yɛlɛmaba de donna kɛlɛ kɛcogo la bukasiriki sabula sɔrɔdasikuluw bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ u kelen bɛ ka gɛlɛnkɛ da fan bɛɛ lajɛlen la kunnafoni ɲinini na banbaanciw bɛ don wo o wo la bukasiriki k'a daminɛ nara ni ka na kulukɔrɔ bukasiriki i k'a dɔn kunnafoni jɔlenw sɔrɔla kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔla janko yɔrɔ min ye banamba an'a lamini ye hmm, hmm. bukasiriki i b'a ye k'a fɔ ayiwa banbaanciw kɔni u ka wulikajɔ kun fanga bonyanin bɛ kosɛbɛ hmm, sabula u kun kelen bɛ ka dabalijugu caman tigɛ yen fanfɛlaw la furancɛw la sɛbɛnnikɛla ko ah. k'a daminɛ tubakɔrɔ sila ka na sɛmɛnɛ min ni wuleni ye bukasiriki nin bɛɛ lajɛlen bɛ awa nara ani kulukɔrɔ mara de la Bɔkasiriki i k'a dɔn kun kɛlen bɛ ka marifajugubaw de ta sabula n'i y'a mɛn mortier ani canon SPG neuf Bɔkasiriki i k'a dɔn kungokoloba dɔ bɛ o furancɛw la u kun kɛlen bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ ye Bɔkasiriki i k'a dɔn awa an ka sɔrɔsi kuluw nana kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jɛlen min sɛnsɛnnen don Bɔkasiriki i k'a dɔn u taara gɛlɛnkɛ da u ye fan bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko min ye terroriste maa naani u sinna k'u saalo o wo kɔnɔ ten Bɔkasiriki i k'a dɔn Nara, unhun, min ye Kulukɔrɔ mara ye, awɔ, Bɔkasiriki i k'a dɔn terroriste cɛ 12, unhun, u sinna k'olu ni kɛnɛ karaba, ɔɔ, maa 7, unhun, u sinna k'olu minɛ mototigi 12 b'a la, unhun, min ye essence bidon caman de b'u bolo, awɔ, ani dakabana marifa, Bɔkasiriki i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka marifa yɛrɛ dɛ, awɔ, awɔ, o de fana kun b'u bolo tiɲɛ don an ka sɔrɔdasikɛ cɛ fila kɔni joginna nka joginni ba tɛ Bɔkasiriki i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min ye kɛlɛbolofara min bɛ n'u k'a ma ko Maliko Bɔkasiriki an ka taa olu tɛ sagili ɲɛdɔn Bɔkasiriki an ka faali kɛ olu tɛ ni kisi ɲɛdɔn banmanji kɔni mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Bɔkasiriki i k'a dɔn awa wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko u tora o de la min ye wulikajɔ ye o dɔgɔkun kelen kɔnɔ min ye Bankasi ye min ye awa furancɛ min n'a bɛ fɔ n'o ye Timisa Sege Bankasi Bɔkasiriki i k'a dɔn nana wulikajɔ boloda banmanji jɛ wɛrɛ jɛkulu min n'o tun bɛ awa wulikajɔ la o furancɛ la mototigi tan Bɔkasiriki u ye tɛgɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ani jateminɛ na u ye kunnafoniw fana sɔrɔ tuguni min ye an ka FAMaw ye wulikajɔ ani jateminɛ min ye Jɛnɛ mara ye Bɔkasiriki i k'a dɔn u taara gɛlɛnkɛ da yen fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko awa attaque bolo fila u ko min ma double attaque min banmanjiw kun kɛlen bɛ k'o de labɛn min ye awa cɛ naani ye u y'o da basi kɛnɛ na ni min ye cɛ tan ye k'o ɲɛnama minɛ Bɔkasiriki u ka minɛn sɔrɔsiw y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen fulunkutu ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Jɛnɛ mara Bɔkasiriki i k'a dɔn o fana ma ja a ko o kɛlɛ senfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka donso cɛ naani olu kɔni joginna awa wulikajɔ bolo la a ko n'o bɔra yen Bɔkasiriki i b'a ye k'a fɔ min ye dugu min n'u k'a ma ko Ɲala Bɔkasiriki wulikajɔ nana boloda sɔrɔdasi kuluw fɛ min ye awa cɛ Cɛkobugu Cɛkobugu ani Wa Bɔkasiriki i k'a dɔn olu fana furancɛ la min ye cɛ tan ni saba ye u y'o da joli la mototigi cɛ tan ni wɔɔrɔ Bɔkasiriki i k'a dɔn k'olu kɔni fulugoso fo k'u tunu ka bɔ dugukolo sanfɛ Bɔkasiriki ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen kun don marifa jugu min b'u bolo an'u bɛ bali ka mugu jugu min don dugukolo la Bɔkasiriki k'o fana tiɲɛ u bolo sɛbɛnnikɛla ko yen fana an ko yen bila min ye Duwanza mara ye Bɔkasiriki i k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda banmanjiw kun bɛ wulikajɔ la sabula mm. min ye u ka camp d'entraînement ye mm-hmm. bɔgasiri k'i i k'a dɔn banbaanciw bɛ taa u yɛrɛ dege marifatiw la yɔrɔ min mm-hmm. u taara ta bila o la yen min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye mm. u ka cɛjuguba dɔ bɛ yen min ka fari kosɛbɛ u k'a ma ko abu mahaman mm. bɔgasiri k'i i k'a dɔn u taara u tɛgɛ don o kan Duwanza a n'a lamini na min ye kunnafonidi ye ah. bɔgasiri k'an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ a ko kungokoloba dɔ fana bɛ kungokolo min n'u k'a ma ko ayiwa fu sere mm-hmm. fu sere Bɔgasiri k'i k'a dɔn u nana wulikajɔ kɛ o kungokoloba kɔnɔ min ye banbaanci cɛ bi seegin ani saba ye bɔgasiri k'u y'olu biɲɛ fara n'u ko kunkolo fara fila ye bɔgasiri k'i k'a dɔn o senfɛ u nana marifa jugu caman de minɛ u bolo mɔbili fila i k'a dɔn moto caman bɔgasiri k'i ka taa se minɛn a wa ani u bɛ mugujugu in dilan ni fɛn minnu ye u y'o fana minɛ bɔgasiri k'i n'o fana bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu min bɛ n'u k'a ma ko Duna bɔgasiri k'i u nana wulikajɔ boloda u nɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka yɔrɔw laruwe mɛnɛmɛnɛ dingɛ kulu dingɛ bɔgasiri k'i k'a dɔn u taara bɔ min kan marifajugu caman de dogolen tun don yen min ye AK karantisɛtiw ye min ye karabiniw ye bɔgasiri k'i nin caman de tun bɛ banbaanciw bolo o wo kɔnɔ bɔgasiri k'u y'o dasi k'a dasi sɛbɛnnikɛla ko su min bɔra o fana dingɛ kɔnɔ yen maa t'o da dɔn nka min kɔni yera min ye banbaanci maa mugan ani kɔnɔntɔn ye bɔgasiri k'i k'a dɔn o kɔni suw yera a tɔ kɔni kɛra bugurijɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ min ye nin kalo tile tan ani kelen ka taa bila tile tan ni wɔɔrɔ la bɔgasiri k'i k'a dɔn banbaanci min ni kɔni tora a ko i k'a dɔn a bɛ se maa kɛmɛ ani kɔma a ko wulikajɔ bolo ka dugu minnu bɛ n'o ye Alatona ye o lamini na bɔgasiri k'i k'a dɔn banbaanci cɛ mugan tɛgɛ dara olu kan Sɛbɛnnikɛla ko awɔ minnu bɛ taa bɔmu don dugukolo jukɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ labɛnba de tun kɛlen don min ye maa duuru ye minnu kɔni awɔ ni sɔmi kɛlen don olu fana na o minɛna min ye maa fila ye u ko jɛkulu min ma e e bɔgasiri ko olu fana minɛna sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔsikulu kɔni an bɛ don min na ko bi se da y'u ta ye sabula wulikajɔ ni jateminɛ bɔgasiri k'i k'a dɔn ani base min bɛ n'u k'a ma ko Jijan base Bɔgasiri k'i laboratoire ba de tun b'u bolo yen min kɔni n'o bɛ kungokoloba dɔ kɔnɔ n'u bɛ mugu jugu labɛn nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Le Pays kɔnɔ ayiwa jamana Le Pays ka fara fasiri jɛkulu kan karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo haali ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko L'Indépendant na L'Indépendant Kuma b'a la ka kɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye Masire Jɔpu ye, anhan, Masire Jɔpu ko, naamu, ko min ye Mali ka senbɔli ye G5 Sahel la, anhan, e ko yalima ko jɛkulu in k'a ma sa ka ban wa? Ee! Bawo n'i ye jɛkulu in ka kow ta k'a lajɛ, unhun, a bɛ san seegin bɔ bi G5 Sahel a sigila senkan, unhun, a sigila senkan wa a sigikun tun ye fɛn min ye, unhun, o de ye jamana minnu bɛ a kɔnɔna na n'o ye G5 Sahel jamanaw ye, unhun. olu ka lakana jamanadenw n'u bolominɛn bɛ se ka kana cogo min na min ye jatigɛwale kɛbaw ye n'o ye terorisiw ye olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen n'u ka fɛlɛ o bɛ se ka dansira la cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in sigi fɔra dama ka na bɔ sisan la u ma se ka baara kɛ baara min bɛ maa nimisi wasa wa min y'an ka faso maliba ye hakilina yɛrɛ bɔla o min na ala ka hinɛ général amadu tumani ture la ale de tun ye nin kumakan in ka kulekan bɔ diɲɛ ma a ka kuma ni ka lamɛn mhm. wa ale ka fanga cɛlen kɔ mhm. i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in nana sigi senkan mhm. jɛkulu in sigi senkan ka na se bi ma min ye jɛkulu ye a ka wulikajɔ a man golo fɔ koyi bawo min ye diɲɛ seleke naani tɔnba bolofara min ɲɛmaaba n'o ye secrétaire général de euh, l'organisation des nations unies ye Antonio Guterres ale ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin farafinna tilebinfɛ bolo ma waati dɔ la jamana dama dɔ bɛ yen a ye munumunu saalo k'o kɔnɔna na wa k'o taama senfɛ antonio guterres ko hmm. ko siga kɛn bɛ jɛkulu in na n'a sɔrɔla a sigikun n'a bɛna se ka o ɲɛnabɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ jɛkulu in sigi bɛ ka bɛn waati min ma hmm. o bɛn bɛ mali ka eh, eh, fanga darakiw waati ma hmm. n'o ye kudetaw ye wa min ye burukina fasokaw ye olu fana ka kudeta min n'o bɔra ka kɛ janvier kalo tile mugan ni saba tɛmɛlen san 2022 k'o bɛna kɛ sabu ye ni ka datigiba de kɛ jɛkulu ka kologiriya la o fana bɔlen kɔ min ye laginɛ konakiri ye o fana nana o ko o kɛra sabu ye ni ka bisibasa don kow la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla laginɛ konakiri o tɛ G5 Sahel jɛkulu maa ye a bɛ kɛ sabu ye farafinna tilebinfɛ bolo kɔnɔna na yan ni ka bisibasa don ko caman na min ye force barkhane ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛnbaliya o dugu kɔni jɛla an ni faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ka taabolo an ka shɔ t'a la ka fin da kelen kɔnɔ tugun min ye sotaa sira ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen kɔ k'o jira faransi jamana sɔrɔdasiw la e ko u b'a la ka minɛnw ni kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan walasa k'an ka jamana bila o jamana bilali senfɛ i b'a ye k'a fɔ u kun dalen bɛ yɔrɔ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye niger jamana ye olu ka bulonba kɔnɔna maaw olu kɛlen kɔ ka u ka wari kɔni ta ka ɲɛsin a ma i b'a ye k'a fɔ o kɛlen k'u ka accord di nanzarakanfɔlaw la u ko ko force barkhane bɛ se ka taa niger jamana kan k'u ka taali ani min ye u ka base aérienne min n'o kan ka to u sigi yen fan fɛ ko yalima a ko a bɛna kɛ sababa ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ union européenne n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye force barkhane gɛn ka se force takuba ma olu bɛɛ lajɛlen gɛnnen kɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ union européenne y'a jira u ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ olu b'a la ka kalan min kɛ anw ka sɔrɔdasiw kunna olu fana n'o kalan ni ka o dulon fɔlɔ o n'o bolo kan yanni hakili olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na nka n'i ye o union européenne fana ta k'a lajɛ Force Barkhane ni Takuba gwɛlen i b'a ye k'a fɔ olu fana b'a fɛ ka taa Niger jamana kɔnɔna na waasa min y'u ka taabolo ye u bɛ se ka taa u bolo da cogo min na nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye G5 Sahel ka sigili ye sen kan min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ maaw kun nisɔndiyalen bɛ a sigili la nka sigili a nana kɛ jigi waaro ye bawo G5 Sahel a sigi furadama sɔrɔdasi min ni tola a la maa t'a hakɛ dɔn kɔsada in na da garantilen dɔ y'a jira hali n'a sɔrɔ a m'a tɔgɔ fɔ ko sɔrɔdasi minnu ni jamana minnu ka sɔrɔdasiw bɛ G5 Sahel in kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye taa ni ka segin kɛ kuma min kan o de ye MINUSMA ye jamana minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan Nations Unies tɔgɔ la anw ka jamana kɔnɔna na yan walasa min ye MINUSMA sɔrɔdasilakaw ye olu ka baara bɛ se ka kologiri o bolo cogo min na ko maa minnu zan bɛ a kɔnɔna na ko min ye Faransi jamana ye a kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o jamana kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw ma walasa olu ka saya ko a kana poyi bawo n'a poyila olu ka baara cɛli anw ka jamana kɔnɔna n'u nali ma fɛn ɲɛ anw ka jamana ye o ko o na dankɛnɛmaya ka taa fɛ don n'a dugujɛ wa n'i ye ko in lajɛ min ye wulikajɔ ye ko n'o ma kɛ min ye Niger président ye Mohamed Bazoum ale kɔni ko G5 Sahel k'a sala ko kabi a ma wolo ka jɔ a sen fila kan koyi min ye faso Mali b'a ka senbɔli ye G5 Sahel kɔnɔna na k'o kɔni b'a ka saya tɔ de teliya nin ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ L'Indépendant kɔnɔna na Massiré Diop a ka fasiri don karamɔgɔ dɔ tun ne ko bala cogo bɛ Boubacar Sidiki sen don ji la mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ i kɛra i yɛrɛ ma hɔrɔn ye Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko dunkojugu ani marakojugu min ye jamana i k'a dɔn forobafɛn minɛkojugu mm, mm. Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'a gɛrɛ i yɛrɛ la ah. a kunkotan dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn waati kɛra mm-hmm. jamana ɲɛmaaso kun ye wariba kule de bɔ mm. miliyari ba kelen a n'a kunkanfɛnnin damada damada a kana don foyi la sɔrɔsiw ka ɲɛtaa a n'u ka balo n'u ka fini ni marifa Boubacar Sidiki o ko wariba kule min n'a bɔra a waati la Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔsi jalatigi jalatigiw e ko jala tɛ ɲini ka fara ka b'u kan na dɛ sabula sɔmi kɛra sariyatigiw fɛ k'a fɔ u nɔ bɛ ko la u ye wari dɔ dun Boubacar Sidiki k'a dɔn a ko mankan wulilen don a kɛlɛ wulilen don Boubacar Sidiki k'a dɔn tɛgɛ dara min ye zenerali maa saba olu minɛna ka ban kolonɛli kelen minɛna min ye kɔmandan kelen ye olu minɛna u bɛ kaso la kolonɛli dɔ bɛ yen i k'a dɔn u k'o ma contrôle judiciaire o kɔrɔ de ye sariyatigiw ɲɛ b'i la mako foyi t'i la bilen i ka to an ka bila kan Boubacar Sidiki kolonɛli kelen bɛ yen ee e k'o ma sɔrɔsi duloki yɛrɛ bɔ a kan na k'i digiya o taara kɔsɔkɔsɔ nka a ma gwan dɛ o de ye taali da ye ni muguti t'i bilen fo a fɔra de ko i ye wari dun n bɛ taa dɛ Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko général de brigade min ye Solomani Bamba ye bɔgasiriki Solomani Bamba chef d'état-major général de l'armée kun don de l'air bɔgasiriki i k'a dɔn ko nana daminɛ o de la sabula ale yɛrɛ jɔrɔlen kun don a b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni i k'a dɔn a tɛna taa k'ale dan avion fɔlɔfɔlɔ minnu sanna bɔgasiriki k'a dɔn a kɛra nɛgɛkuru gansan ye sabula pankurun ninnu ma se ka mago foyi ɲɛ wariba kulu dun donna a na Bɔgasiriki a wari bɔtɔ a n'a sanni ale da donna n'a ba caman jakolo la bɔgasiriki kabini avion ninnu dɛsɛra ka pan a bɛ waati jan bɔ ale yɛrɛ a dɔn k'a fɔ a na kunko sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko général Bamba sɛbɛnnikɛla ko ale fana min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye waati kɛra a yɛrɛ nana sɔmi sabula min ye cour suprême ye kunasinikɔ yɛrɛ dɛ bakari sidiki i k'a dɔn awa wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn k'u kɛra a la min ye musafa darabo ye musafa darabo bakari sidiki i k'a dɔn ale fana min ye mandat de dépôt ye o kulen don a la Yan. bakari sidiki a bɛ waatinin bɔ ale yɛrɛ tun bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye directeur du matériel et des hydrocarbures Awɔ. ani transport n'a bɛ armée kofɔ bakari sidiki k'a dɔn ale kun wulila sabula min ye général de brigade musafa darabo ye bɔgasiriki a nana nɔnɔbila min ye colonel Badara Aliou Diop sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka ko yɛrɛ de ye maa caman kamana gan sabula min ye général musa ayiwa bɛnba min ye général bɛnba musa keyita ye bɔgasiriki o min delila ka kɛ a minisiri yɛrɛ ye koyi a kɛra minisiri ye o tɛmɛnen kɔfɛ chef d'état-major général des armées i k'a dɔn a y'o fana kɛ ka kɔn sɛbɛnnikɛla ko Mm. n'i y'a ta k'a lajɛ mm-hmm. min ye nin wulikajɔ in ni jateminɛw ye maa minnu kɔni bɛ yen ni generaliw don mm-hmm. sɔmingelen don bɔgasiriki k'a fɔ u nin bɛ ko in na mm-hmm. wari miliyari ba kelen ni kɔ in i k'a dɔn k'a buruja ni ka wari in ɲagasi mm. bɔgasiriki k'a dɔn awa sɔrɔdasiw ka minɛnsan u ka finisan mm. ani sɔrɔdasi kanw jɔli ani cɛtaw la bɔgasiriki k'a dɔn u da nɔrɔkolen don kosɛbɛ pôle économique et financier kɔni o sɔminen d'u fɛ bɔgasiriki o de la a ye gɛlɛnkɛ da ni ka mandat da a caman kan kabini septembre kalo san 2021 min ye colonel Abdoul Wahab Touré sɛbɛnnikɛla ko ani Mohamed lamini jakite bɔgasiriki ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛnen don i k'a dɔn waridunko de la jamana kɔnɔ sabula min ye minɛn sanni ye armée ye bɔgasiriki a ma kɛ jɛlenya na ni colonel Touré ni ale bilala sous mandat de dépôt bɔgasiriki i k'a dɔn awa min ye a tɔɲɔgɔnkɛ ye colonel Mohamed lamini jakite bɔgasiriki i k'a dɔn ale kɔni ma ye hali bi n'a ka bi kɔri min b'o la o t'ale
ye colonel tɔ o de y'a to a bɛ fɔ ko jala in i k'a mérité souvent ee ya Allah ni jala kɔni kɛra complaisance ye a bɛ gɛlɛya Bakari Sidiki mhm. sɛbɛnnikɛla ko mhm. n'o y'i bɔ a la mhm. a ko i k'a dɔn a ɲininen don a mana kɛ san na a mana kɛ dugukolo la Bakari Sidiki i k'a dɔn sariyatigiw kɔni kɛlen bɛ k'a nɔbɔ kosɛbɛ n'o fana y'i bɔ yen kolonɛli dɔ bɛ yen o ko min ma kolonɛli Mamuru Togo Bakari Sidiki i k'a dɔn a fana ta fɔlen don ɔ min kɔni ye hali n'a ma minɛ ka don kaso la mm. n'i y'a mɛn tubabukan na a wa placé sous contrôle judiciaire mm-hmm. Bakari Sidiki o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a ko muso wɛrɛ fana bɛ yen mm. muso dɔ bɛ yen min do a ye n k'i ɲininka kɔmandan ayiwa Aminata Doho mm. kɔmandan Aminata Doho nin bɛ sɔn ka kɛ dɔgɔnɔ ye dɛ kɔmandan Aminata Doho Bakari Sidiki k'a dɔn ale fana min ye a wa placé sous mandat de dépôt Bakari Sidiki o tɛ kaso ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni a kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye i k'a dɔn a wa jalatigi jalatigi damadɔ de kɛlen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ nka siga kɔni tɛ min na Bakari Sidiki k'a dɔn a wa sɔrɔdasikɛ u tɛna se ka wari ta k'a dun kɛnɛ kolo jalan kan bɛnbɛn bɛ don u ni maa wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki min bɛ se ka kɛ jagokɛla ye min bɛ se ka kɛ homme d'affaires ba ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sigi kelen kɔni don don nataw la sariyatigiw kɔni ni baara kologɛlɛn de bɛ ɲɔgɔn na sabula nin cɛkunba cɛkunbaw weeleliw ka t'u kiiri Boubacar Sidiki i k'a dɔn a sɔsɔli barika bɛ bonya nka siga kɔni tɛ min na a nkalon tɛ da maa si la diɲɛ na nkalon tɛ da a si la nin ko in ye sɛbɛ ye
loi de programmation militaire ee a bɛ ka se maa caman ma a V8 belebele yɛrɛ ɲuman mɔbili wulu bana ninnu wulu bana den samiya fɛ so u bɛ ji seri an mototigiw kan dɔrɔn u ka foyi ala farala maa kan koyi
cogodi a waati anw ma kungɛlɛ gɛlɛya bolo n k'an bɛ taa marché ɲini ja jaa kungo fa aw bɛɛ tun bɛ wele
Funteni in na i kɔ sɛmɛlen dɛnɛn na bara b'i bolo ala ka ni silamɛ bɛ taa dumuni nin kun ye sɛbɛn ye an ye min ta ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvel Horizon an bɛ fasirijɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko Le Challenger Challenger Nin ye dɛbɛ ta la nin ye a ka fasiri ye i da tun la kɔrɔfɔ min na n'o kɛlen bɛ sababu ye ka jalatigibaw ni k'u nɔ minɛ n'o ye affaire d'équipement militaire ye i b'a ye k'a fɔ a ko kɔlɔlɔ a tɛna dan sira la bawo min ye an ka juge ye an ka minisiri min bɛ yen ni magistrat don n'o ye Kasoge ye a ka n'a ka bolofara o n'o y'a ka minisiriso service techniquew ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la hali kɔsada in na a ye laseli dɔ kɛ an ka jabaranin kan k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a b'a fɔ Mɔgɔw kana miiri ko an ɲinɛ b'u kɔ fɛn fɛn bɛ yen ko i ye caution sara n'i weelela i bɛ weele bɛ kiiri caution sarali t'i kisi koyi nka min ye généraux ninnu ye i b'a ye k'a fɔ min ye général bɛnba musa keyita ye i n'a fɔ i da tula a la cogo min na a ye chef d'état-major général des armées ya fana kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka minisiriya kɛ o minisiriya kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a gɛnnen ye ka bɔ minisiriya la k'a sabu min ye ogosagu faaliba min kɛlen ye ka maaninfin ni kɛnɛ karaba ka tasuma don ɲɔmarayɔrɔ la n'o ye jiginɛw ye nin ko in de kɛla sabu ye san deux mille dix-neuf IBK k'i tɛgɛ bɔ a kan na n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ka dankan n'o ye général abudulayi kulubali ye a don kama ale de tun bɛ u nisi to a la n'o ye mic tɛ naon z ye min n'o bolofa tun bɛ ko wari wele bilala abuyi kulubali ma walasa o kana z bɛnba musa keyita ani ka se k'a jɔyɔrɔ faga k'a kɛ sɛti taa maz zdrizrime ye wa n'i y'a lajɛ min ye bɛnba ye ale de fana jɔyɔrɔ bonyayana kosɛbɛ dta sɔn de porokarama sɔn malilitari ko in dɛ min kɔni n'a kɛlen bɛ kɔlɔlɔ ni kasara ye généraliw bɛɛ ma bi ale de kɛla sabu ye ni k'o loi ye ni k'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ a ka se ka sigi sen kan wa n'i y'a lajɛ min ye alaji ibrahim bubakari keyita ye jamanakuntigi kɔrɔ ala k'a hinɛ i b'a ye k'a fɔ a ka dannayaba de tun taalen bɛ ka da général bɛnba musa keyita kan k'a sabu kɛ wulikajɔ minnu n'a y'o kɛ sɔrɔsiya yɛrɛ bunna kun kan ni dannaya in kun taala ka kalifa a la k'a na se ka kɛ maaninfinw ye jigi ye o jigi de taara kɛ jigi waaro ye n'o taara kɛ ogosagu faali juguba in ye n'o kɛla sabu ye général musa bɛnba keyita a ka gɛn ka bɔ minisiriya la min ye général sulemani bɛnba ye a fɔ sulemani banba ye ale fana ale ye chef d'état-major général de l'armée de l'air a y'o jɔyɔrɔ fana kɛ o dankan don wa n'i y'a lajɛ fana maa don maa min n'a ye kalanbaw fana kɛ sɔrɔsiya bunna kun kan min ye armée de l'air ye ka se k'a wuli k'a jɔ a sen fila kan a jɛniyɔrɔ finna yen kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye loi d'orientation de programmation militaire ye a fana a ye baaraba de kɛ o hukumu kɔnɔna na wa min ye a ka weleli ye k'a ɲininka o wuli ɲininkali bɛna kɛ sabu ye ko caman bɛ ani dibidibi caman bɛ équipement militaire ninnu sanniko la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ wa n'i y'a lajɛ kokura min ye général mustafa drabo ye ale ye fo ka taa se uti kalo tile mugan ma san deux mille vingt tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armées o jɔyɔrɔ tun taalen bɛ ka kalifa a la wa a ye san caman kɛ o ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in na wa a jirala fana k'a fɔ ale fana nɔ ye bɛ équipement militaire ninnu n'o y'an ka sɔrɔsiw ka minɛnsanko nafolo min n'o yuruguyurugula la k'a senba bɛ a la wa n'i ye ko in lajɛ min kɔni n'a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ bilalen bɛ an ka zuzuw ka bolo kan u kɔni kɛlen bɛ ka maa caman kɔni wele minnu kɔni bɛ yen n'olu kɔ sɛmɛ bɛ dɛnɛn na a bɛ waati a bɛ tile damadɔ bɔ nka mɔgɔ caman fana bɛ yen olu b'a la ka ɲini bawo i yɛrɛ da tula a la cogo min na n'o ye cogo kɛ nka minnu bɛ yen ni sigakɛ b'u la halisa sɛgɛsɛgɛliw bolo la olu kɔni ɲinini b'a la ka boloda walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin bɛɛ lajɛlen kan cogo min na jamana ka nafolo min n'u y'a sonya k'a bil'u dufa kɔnɔna na ka taa surfacturation kɛ ni k'an ka nafolo ni k'a bil'u da a ko a ɲɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛ nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le challenger kɔnɔna na dɛbɛ t'a la a ka fasiri don Bubakari Sidiki n'i kɛra zenerali ye n'i kɛra kolonɛli ye a ɲɛmaa n'i kɛra sɔrɔdasi jalatigiba ye, awɔ, i k'a dɔn bonyaba bɛ da i kan, unhun, nka n'i taara yen nin nakun, ee, a bɛ kɛ, soldat de deuxième classe ma fisa n'i ye, a ka fisa i ye, nɛgɛw kɛrɛfɛ, i b'o min, n taara n taara n nana, an, dantigɛli wɛrɛ tɛ o la, siga t'o la, baara cogo bɛ di, Bubakari Sidiki, unhun, n bɛ n bolo bugɔ ka don, un, n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant, unhun, Bubakari Sidiki i k'a dɔn Sori Ibrahima Kulubali, un

Mm. i kamana bɛ gan mm, mm. n'a tari i bolo a bilali i kamana bɛ gan min ye awa barawulikaw ka madufin ye ngorongofin dagabana san o san min ye nin soboli ye i k'a dɔn a kɛlen bɛ k'a tɔgɔ da a wolowolo bɛnkɛ la Alu Kuma i k'a dɔn ani madufin woloba fa kelen ba kelen n y'a ɲɛdɔn ne y'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n b'a dɔn n b'a dɔn n ko n y'a ɲɛdɔn E ma kuma mɛn ne b'a dɔn de e bɛ fɛ ka mun ka min fɔ ye n y'a si dɔn Bubakari Sidiki kuma bɛ kɔfɛ a ko nin don ye barawuli komini ka fara min ye bon hadamaden bɔra fan bɛɛ lajɛlen la sabula min ye madujan ye n'an k'a ma ko madufin ngorongofin Bubakari Sidiki i k'a dɔn ale mana ko o ko labɛn ha ka ja i k'a dɔn a bɛ kɛ tare ye min ye soboli saba ye a dɔnnama in kama i k'a dɔn o de bolodara Bubakari Sidiki i k'a dɔn soboli min ye barawuli ye mm. a ɲɔgɔnna ɲɛnajɛ duman tɛ sabula hadamaden nisɔn bɛ diya a don kosɛbɛ mm, mm. min ye soboli fɔlɔ ye Bubakari Sidiki i k'a dɔn mɛtiri ba kelen ni kɛmɛ naani sow u y'u kɔgɔ da ɲɔgɔn na i k'a dɔn so min tɔgɔ ye ko sunkalo kila ah. sunkalo kila ayiwa fɛlɛ ni mun ye ah, eh, ayiwa sangu ah. sangu la kila mm-hmm. fɛlɛ mm-hmm. o ye fɔlɔ ta Bubakari Sidiki min ye kurusi filanan ye Bubakari Sidiki i k'a dɔn awa min ye segu sow ye olu y'u kɔgɔ da ɲɔgɔn na mɛtiri ba fila Bubakari Sidiki i k'a dɔn so min tɔgɔ ye ko awa dafa kida dafa kida junior Bubakari Sidiki i k'a dɔn wulila ni saraba ye sɛbɛnni awa wuli ka jɔ ani jateminɛ ne Bubakari Sidiki i k'a dɔn soboli taara laban min na o ye karakiw ka kɛnɛ ye sodansow Bubakari Sidiki i k'a dɔn sodansow nana kari ɲɔgɔn na min ye wuli ka jɔ ani jateminɛ ye Bubakari Sidiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa o bolilen bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ko o soboli kɔnɔ sabula supɛrikaraki min ye sow ye so minnu n'u bɛ bɔ ayiwa yɔrɔ caman na u ko minnu ma so minnu siya n'a yɛlɛma manen bɛ kosɛbɛ bɔgasiriki i k'a dɔn bamakɔ sow ɲɔrɔ sow so minnu bɔra ɲɔrɔ du sahel ani jamana wɛrɛ sow i k'a dɔn mɛtiri ba fila so dansow u nana kari ɲɔgɔn na bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa min ye so min ye saraba cɛ y'o dɔn wa so min tɔgɔ dalen don buwajɛ la buwajɛ i k'a dɔn o so o de nana so bɛɛ lajɛlen dan min tugura kɔ o de so min tɔgɔ ye ko la diva mm, so min dara o fana kan o tɔgɔ de ko alibɛrito mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm-hmm. nin soboli mm. bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa garanpiri don min ye ayiwa saraw ye mm-hmm. n'o ye garanpiri tabaa ye bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa sotigi yɛrɛ tɔgɔ de ko aliw kɔnatɛ aliw kɔnatɛ i k'a dɔn o ye toyota mobili vɛriso di mm, sotigi ma o yɔrɔnin bɛɛ o fana y'o mobili ta k'a di maa min b'a ka so entraîner so min tɔgɔ ye ko buwajɛ mhm. a dira maa min ma o tɔgɔ de ko mamutu jara mhm. bɔgasiriki i k'a dɔn so filanan min ye se sɔrɔ mhm. i k'a dɔn awa n'o ye diva la diva miliyɔn kelen sefa o taara ka d'o ma so sabanan waa kɛmɛ i k'a dɔn o taara ka d'o ma min ye so alibɛrito ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin soboli ninnu a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn kɔrɔnnamaa ni tilebinmaa ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ tele a bɛ kɛ awa nisɔndiya da ye bɔgasiriki i k'a dɔn minnu ye jɔyɔrɔ naaninan ani duurunan sɔrɔ ɲina ma k'u kɔ tele ni kɔnzelatɛri dira dɔw ma a ko i k'a dɔn nin ɲɛnajɛba min n'a bɛ sigi sen kan n'a bonya n'a karama talen bɛ ka di awa barawulikaw ka alu kuma ma ala ma hinɛ badara alu kuma bɔgasiriki i k'a dɔn barawuli yiriwali ani barawuli ɲɛtaa cɛ fɔlɔfɔlɔ min ye jɔn n'a ye i k'a dɔn badara sajajɛ don min ye alu kuma ye ka bɔ barawuli i k'a dɔn a n'a dɔgɔkɛ min ye ayiwa min y'a dɔgɔnin ye u ninnu ye wuli ka jɔ min kɛ barawuli yiriwa la a n'a ɲɛtaa la n'o ye sajan ye a ka bon kosɛbɛ bɔgasiriki min ye alu kuma ye ala ka hinɛ a na o denkɛ fɔlɔ de ye lasana kuma ye
Kuma kuma yalima o ni madala kumanu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa ayi madala kumaw olu ye ayiwa tubakaw ye alu kuma a n'a dɔgɔkɛ olu ye anw ka fanfɛmaa ye olu ye barawulikaw ye nka a bɛɛ ye kuma ye nka n'i ye lasili ta u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo tariki ninnu na nka dugu fila ninnu bɛ bɔ dugu fila la tuba ani barawuli Lasana Kuma i k'a dɔn alu kuma denkɛ fɔlɔ ayi o ye dukure ye olu bɛ bɔ tubakɔrɔ u tɛ kelen ye lasana kuma min ni b'a f'i ye alu den alu kuma denkɛ fɔlɔ ye lasana kuma ye ala sera a ma a sara denmisɛnninya la don o don n'a y'a balo don o don a n'a ye don o don y'a ɲɛna a se o la a fɔ ko mun na ani maa ma jɛra dugukolo sanfɛ ale de y'i dɛmɛ n'a ye juru don i la juru in ma sara san da a bɛ tila ka juru wɛrɛ don i la wa se ka juru in sara n ka dɔ wɛrɛ f'i ye a denkɛ fɔlɔ de b'a nɔ na bi u k'a ma ko papa alu kuma ye den o den wolo a den bɛɛ jɔlen don a bɛɛ cɛsirilen don nka bi n kelen bɛ kɛ n bolo da kelen kan k'a ma ko bamagaji alu kuma den dɔ y'o ye o ye fitininw ye n bolo dalen d'o kan bi kosɛbɛ Awɔ. n bara k'a lajɛ ni filanan dɔ ye Mhm. a bini ka alu kuma ɲɛnafin bɔ an na a Mhm. kɔrɔkɛ lasana kuma a bini k'o ɲɛnafin bɔ an na Ɔ, ayiwa
u kɔrɔkɛ kɔrɔba min bɛ nin ko in labɛn o de ye madufin ye madunja ye dankɔrɔba i k'a dɔn a ma tɔtɔ bɛnkɛ in ye bɛnkɛ in fatulen ka n'a bila bi la ala ye diɲɛ don ko dɔ da a bi ko dɔ kɛ min bɛ mɔgɔ hakili jigin a la alu dɔgɔnin mm. saja mm. alu dɔgɔnin mm. eh, amadu bayiba kuma mm -hmm. alu dɔgɔnin mm. n yɛrɛ ka cɛ eh, ale de ti maa dumanba ye a ka wari eh, baanu kɔni baanu kɔni kɛn bɛ eh, eh, n'i nana ale fɛ k'i bɛ wariko fɔ a bɛ sin ka kuranɛ ta ten k'o kalan o tuma i bɛ ɲinɛ Ah, ale kɛra wahabiya jugumanba ye ale ka wari sɔrɔ man di n ka mɔɔw don dɛ wolo ɲɔgɔn kan mɔ ɲɔgɔn kan don ah, barawuli ah. n b'u dɔn kojugu mm, n b'u mm. dɔn kojugu mm, ne ye sokɔnɔmaa de ye i k'a dɔn sobali in kɔni mm-hmm. a kuncɛra hɛrɛ ni baden ala k'an bɛn don wɛrɛ i k'a dɔn o nana boloda nin kun ye sɛbɛn ye mm-hmm. an ye min bɔ L'Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la L'Indépendant mɔgɔ karamɔgɔ Tunkara Daba Tunkara, unhun, an b'u bɛɛ lajɛlen fo, unhun, n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvel Horizon ɲɛtan kura, Baba Danbɛlɛ nin ye a ka fasiri ye, Baba ko mun, e ko an ka direction générale du commerce de la concurrence, an, min bolofara n'o bɛ Kayi an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na, anhan, e k'u ma wulikajɔ kɛ kununko wa, ee u b'o kɛ, bawo n'i y'a ta k'a lajɛ, un, kununko ka bɛn mɛkalo tile tan ani seegin ma araba, un san 2022 unhun, min ye station dɔw ye minnu kɔni ta kɛ bɛ wari ɲini terijuguya yɛrɛ ye unhun, k'u ka station ni k'u datugu un, bawo n'i y'a ta k'a lajɛ un, min ye fasiri kɛbaa ye a ko ko min ye directeur régional ye un, n'o ye Fuseni Bamba ye u y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la un, u ye u ye ɲininkaliw ta n'u k'o sɛmɛ a la un, u nana n'u ka wulikajɔ ye eh, kita kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la un. min ye u ka wulikajɔ in ye a y'a sɛbɛntiya ni k'a kɔkɔrɔma don ni kɔrɔfɔ minnu ye Unhun, a ko, unhun, ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye, unhun, n'a fɔra ko kabi janvier kalo tile kɔnɔntɔn, unhun, san 2022, unhun, min ye CEDEAO ni UEMOA ye, unhun, u kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma, unhun, ɔ jamanaden minnu bɛ olu bɛ degun kɔnɔ ka kɔrɔ, unhun, n'a fɔra ko tajiko fana na, unhun, min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u tun ye sɔngɔ dɔw bɔ ni k'u bin, unhun, a jirala k'a fɔ min ye essence ye, unhun, litiri kelen, unhun, kɛmɛ ani bi duuru, unhun, ani dɔrɔmɛ fila ni tama fila, unhun, wa min ye gasoil ye, unhun, kɛmɛ ani bi duuru, unhun, ani dɔrɔmɛ fila. n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kita stationtigi dɔw ye e k'o t'a la ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ye wa ee an k'a f'u ye dɛ litiri kelen kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ o de nana n'u ka station datuguli ye kunun a jo b'u la o station ye k'a bɛɛ datugu k'a sɔrɔ Boubacar Sidiki esansiko gɛlɛya a nɔgɔya sa kalo tan ni fila esansi ma dɛsɛ yɔrɔ min i y'a dɔn wa Yara Oil n bɛ yen yɔrɔ dɔn sa n k'a bɛ n ka sira kan dɔw ko ko e station ninnu sigilen tɛ pétrole dingɛ de kan ayi ayi ko ninnu bɛ boloda di laha na ko prévision maa min ye baara kɛ ka maa min ye kalan kɛ ka baara ɲɛdɔn ani min ye i bɛ baara la i m'a ɲɛdɔn i ma kalan kɛ kelen tɛ mamadu Yara ale de ye directeur ye a ye kalan kɛ Londres sept ans il a bac plus sept donc tajiko bɛ na sira sira fɛ a bɛ nɔgɔya sira sira fɛ a y'a dɔn wa
Min ye direction générale du commerce de la concurrence ye a bolofara min n'o bɛ Kita e ko olu ka wulikajɔ juru la min ye nin station wariɲinina kojugu ninnu ye u ka station datugula kunun koyi u bɛ wele fana bɔgɔ jɛlen kan mun ye u bila nin baara jugu la bawo jamana in bɛ dankan min na sisan jamanadenw sɛgɛnna u ɲanina n'a fɔra ko maa wɛrɛ bɛ jamanaden wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ gɛrɛntɛ ta ni ka dɔ fara an ka hami kan ko ko in k'o man kan ka to senna Direction générale du commerce de la concurrence a y'a jira k'a fɔ jamana seleke naani marabolo tɛ to fɛn o fɛn kɔni bɛ yen ni faso kɔni se bɛ a la sɔngɔko siratigɛw la n'a fɔra i k'a feere da min na i k'a feere o la mais n'i m'a feere o la min mana bɔ o la o kɔfɛ o kɔni o man kan ka bali i la nin tun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔna na Baba Danbele a ka fasiri don. Boubacar Sidiki essence tɛ dɛsɛ yɔrɔ min i y'o dɔn wa station filanan i y'o dɔn wa Bama Oil. Bama Oil awɔ o jɔnni fɛ yen Petro Bama Petro Bama n'a y'i diya a fɔ ko Bama Oil n'a y'i diya a fɔ ko Petro Bama taji tɛ dɛsɛ yen i mana taa sa i b'a sɔrɔ hadamaden bɛ aran na mɔgɔw kana kɔrɔtɔ a tɛ ban gazuwali bɛɛ esansi bɛɛ awɔ nin denmisɛn ninnu kɔni ee ye nin kɔni nin kɛlen bɛ consommer malien ye sa awɔ nin de ye consommer malien ko an tɛ taa wari don maa si kun dɔw ko ko ninnu sigilen bɛ pétrole dingɛ da la i b'a sɔrɔ

Hmm. ko min ye wulikajɔ ye olu ka jɛkulu a sigila a kolo la hmm. wa min ye eh, décision numéro 0629 eh, GDB hmm. u kɔni u kɛla sabu ye u ka sɛbɛn n'o ka yamaruya sɛbɛn ye u ka o sɔrɔ baara min ni hamina min bɛ u bolo sisan k'o boloda o de ye ka transition maaw k'u dɛmɛ u ka baara la sɔrɔdasiw k'u kɔkɔrɔmadon min y'an ka lakoliko ye kanako ani dunkafa o bɛ se ka don da la cogo min na olu ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin u ma wa ko foli kɛrɛnkɛrɛnlen u b'o ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma Choguel Kokalla Maïga Mamadou Kassogué ka taa se Idrissa Touré ma ale min ye procureur de la République ye wa ko eh, jɛkulu in a dayɛlɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka kɛ jɛkulu in tɔnden ye i bɛ nɛgɛjuru banba 79 28 81 36 faamuyali ko ɲuman o dan bɛ laseli in kan
an bɛ foli ta ani ka ɲɛsin boutique électronique de la nation ma o ɲɛmaaba n'o ye Umaru Jan fulakɛ an bɛ a fo a n'a badenw u bɛ anw lamɛn Bakɔjikɔrɔni goudronba in da la min ye imam Mahmoud Dicko ka sofɛrɛkɛ n'o ye Mahamudu Dumbuya ye an b'a fana fo jamu in tɛ pan kan Tijani Sako Alisaran Wɛrɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u fo Ankoundio Luc Togo Maison des Aînés a bɛ anw lamɛn jamu in tɛ pan kan Min ye Togola couture ye anhan Mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa 1 ka maŋuwa ye n'o ye Amadou Togola ye Ɲamakɔrɔ Kurani siraba bilenba in da la unhun an b'u bɛɛ lajɛlen fo bon Sidiki i k'a dɔn min ye Tezara ye unhun i k'a dɔn conteneur 20 un o de jiginna dɔɔkun furancɛ in na haa mɔɔw tun bɛ wulikajɔ la k'a bɛ ɲini ka dɛsɛ unhun a ni dɛsɛ cɛ ka jan unhun min ye conteneur 20 ye Tezara awɔ a feereyɔrɔ kɔrɔw la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka t'i ka te san k'i sɛbɛkɔrɔ nama dunan te tɛ te min bɔ mɔgɔw bɛ se ka te kelen min kɔnɔ o ye Tezara ye an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin Banambakaw ka Solomani Fofana ma Muluku Solo ale min y'a sababu ye Lasana Dukure a n'a denkɛ Mahamadu Dukure Éternelle Beauté an ka foli ani tanu b'u ye jamanadenw kana ni lafiya ye tuluko ani latukɔlɔko la an ka foli b'u ye min ye nɛgɛ kɛrɛfɛ ye bi ta kɔni an b'a ɲɔngiri anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnnin kɔ ye i k'a dɔn n ka jɔgɔramɛkɛ bɛ i k'a dɔn ayiwa Bulukasumbugu sugu la latigɛ latigɛ n ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Dankɔrɔba ni Dongo bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn sisan dani na n t'a dɔn min kɔni bɛ yen nka surafana t'o maa dusu in na nɛgɛ ɲɛ mugan segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma i k'a dɔn an bɛ segin ka na sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ k'olu lakali maa min tun bɛ nɛgɛ la Djibson contrôle ka kunnafoni lase n
m'a fɔ i kan'o fara a kan n ko o de ka di a ye Djibson
contrôle il contrôle tout awɔ.
Ɛ sunkalo kusuru an y'o kɛ k'o ban sisan e b'a fɛ k'a fɔ a kun tɛ sun wa a tun bɛ sun tun bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn kan ne de ko ale kɔni emisiyɔn ye ne m'a faamu a tɛ maa wele ka taa ala ko aa o kɔni i ma tiɲɛ foyi ye ka kunnafoni lase bubakari sidiki tarawele daba tunkara nɛgɛw kɛrɛfɛ baara ɲɛna wa salam